immobilière fana o fana b'an bolo yan nɔ alhamdulila a ka so gestion yɔrɔ kan service nettoyage assainissement o fana b'an bolo yan nɔ alhamdulila baarakɛɲɔgɔnya an b'o ɲini ani an baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɛ ani an badenw bɛɛ lajɛlen fɛ baara in mɔgɔ kelen baara tɛ alhamdulila an ni baara yɔrɔ de bɛ jɛ ka baara in kɛ

Arawda media aw sogolen bɛ o de kan nin waati in na a k'a dɔn k'a fɔ maa minnu ɲɛ b'an na ani minnu tulo b'an na diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen na an bɛ bɛɛ fo ka bɛn i ka waati kɛ cogoya ma minnu bɛ sufɛla la u ni su minnu bɛ tilefɛla la u ni tile minnu yɛrɛ bɛ sɔgɔmada waati la k'u ni sɔgɔma o tɛ diɲɛ kɔnɔ ka bɔ dɛ wala alhamdulillah an b'an ka ɲɛmaa fo n'o ye abudu gindo ye an ka directeur jire ani an ka cameraman fila an ka foli b'u fana ye u bɛɛ lajɛlen k'a ɲini ala fɛ ya rabbi an sigira hɛrɛ la ala ka an wuli hɛrɛ la imam tarawele salamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatu an sigira bi su na ni ala sɔnna a ma boli bɛna kɛ fɛn min kan wala kumada bɛna kɛ fɛn min kan o ye mali ani faransi ni ɲɔgɔn cɛ k'a sabu kɛ an bɛɛ lajɛlen ye kunnafoniw sɔrɔ k'a fɔ mali ani faransi jɛɲɔgɔnya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛyabaw b'a kɔnɔna na k'a sabu kɛ o gɛlɛya ninnu fana bɔra bɛnkan na a dɔnna maa ni maa ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛnkan ma tɛmɛ a sira fɛ a bɛ laban farali de la hakili la bɛnkan dɔ kun bɛ an ni faransi ni ɲɔgɔn cɛ kabini san ba fila ani tan ani fila waati ninnu na fo ka n'a bila nin waati in na nka bɛnkan in a kɛra tɔɔrɔ ye a kɛra bɔnɛ ye a kɛra jigitigɛ ye ka ɲɛsin an malikaw ma o y'a to malidenw wulila ka fanga minnu tun bɛ n'u tun bɛ ka bɛnkan in kɔkɔrɔmadon n'o IBK fanga ye k'o gɛn ka bɔ yen k'a bin fanga in binnen kɔfɛ maa minnu nana kɔfɛ olu ye faransi madɛmɛdɛmɛ an y'a ye k'a fɔ o ma tɛmɛ kalo saba kan faransi président yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko transition min daminɛna o waati k'o ka kalo saba k'o ka fisa ni IBK ka san wolonwula ye u y'o seereya fɔ yan o ma kɛ wa o bɔlen kɔfɛ a la an y'a ye k'a fɔ ba ndaw ani a ka mukutari wani u ti ka sɛ dabɔ ji la jamanadenw wulila wala fanga yɛrɛ minɛn'u la ka u dɛn kɛrɛfɛ k'u kun bɛ foro min kɔnɔna na k'u ka taa sɛnɛ kɛ dɔ in bɔra burukina ko a fana bɛ se ka taa burukina o tɛ tiɲɛ donc olu fila sen bɔlen a la fanga nana di i k'a dɔn k'a fɔ asimi ma ani cogɛli nka ala barika la olu ye jamana in u ye a ko caman nɔgɔya i n'a fɔ cogɛli yɛrɛ b'a fɔ cogo min na a ka kumaw na ko bana duuru de bɛ jamana in na ko fo ka bana kelen kelen bɛɛ lajɛlen furakɛ nka dɔgɔtɔrɔ min tun b'an bolo n'o ye faransi ye san wolonwula wala san seegin san kɔnɔntɔn a bɛ ka fura di mais fura ti ka fɛn ɲɛ an ko an bɛ dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ ɲini faransi ko k'o ti bɛn nka yanni o cɛ an bɛ kisa dɔ kala faransi yɛrɛ donna an fɛ farafinna cogoya min na teliya bolo ma Ka sabu kɛ an y'a sɔrɔ sɛbɛnni dɔ la ko kuma min na faransi dɔnna i k'a dɔn k'a fɔ dugu dɔ la n'a bɛ wele ko cad san waa kelen ani kɛmɛ kɔnɔntɔn ni tan ni wolonwula waati ninnu na ko kuma min na faransi dɔnna dugu la dugu min tɔgɔ ye ko ɛl aruwad alizerikaw fɛ san waa kelen ani kɛmɛ seegin ani bi duuru ni fila ko i k'a dɔn k'a fɔ o dugu in sigibaa n'i y'a tila saba ye faransi ye fila in bɛɛ fa a y'u fa cogo di a y'u jeni ni tasuma ye su kelen kɔnɔna na ka bin a musow kan ka kojugu sugu bɛɛ lajɛlen kɛ o dugu in na i k'a dɔn k'a fɔ n'o ye alizeri ye ka sabu kɛ faransi yɛrɛ a ye mɔgɔ miliyɔn hakɛ min faga alizeri a kun ka ca kosɛbɛ ani anw fɛ mali la yan ani moritani ani ka taa se afiriki de luwɛsi ni afiriki nɔri jamana fɛn o fɛn bɛ ni faransi y'a mara a ye gɛlɛya ta ka ninnu bɛɛ sɛgɛrɛ ka maa caman faga yen nɔ ka sabu kɛ faransi dɔnna alizerikaw fɛ ka u mara san kɛmɛ ani san bi saba ni fila bari n'i ye alizeri ta k'a lajɛ ale de ye jamana ye jamana min marala faransi fɛ kosɛbɛ ka sabu kɛ an tɔw ta ma caya kosɛbɛ i n'a fɔ anw anw ta ma tɛmɛ san bi wɔɔrɔ ɲɔgɔn kan a ye min kɛ anw fɛ mara la marɔk a y'o mara san bi naani ani naani i k'a dɔn k'a fɔ tunisi a y'o mara san bi wolonwula ani duuru kɔnɔna na i k'a ye k'a fɔ nka u ka sɛbɛnnikɛla dɔ bɛ yen ale yɛrɛ y'a sɛbɛn a ka liburu kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ n'o ye jaki jɔriki ye wala jaki jɔriki ale ye faransi ka a tɔgɔ ye a bɛ fɔ min ma ko estoriyɛn n'an b'a fɔ a ma ko i k'a dɔn k'a fɔ dɔfɔyala ale y'a sɛbɛn ko faransi dɔnnen anw fɛ farafin jamana ninnu kɔnɔna la mali alizeri cad san waa kelen ni bi seegin ni saba waati ninnu na fo ka taa se san waa kelen ani kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wɔɔrɔ ni fila ko o kɔnɔna na faransi ye maa min fa ka i minɛ k'i fa k'i kunkolo tigɛ ka bɔ a la k'a bɛ se mɔgɔ miliyɔn tan wa ko diɲɛ bɛɛ i t'a ye yɔrɔ si yɔrɔ min bɛ n'a y'a sɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko hadamaden kunkolo mize a bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ni faransi tɛ faransi ye mɔgɔ caman de faga anw fɛ mali la yan ani alizeri ani eh, eh, marɔk ani tunisi ka taa se moritani ninnu ma a y'u bɛɛ kunkolo zɛmɛw b'u la ka kunkolo filenni ninnu ta ka taa n'u ye faransi ka taa u dulon hali bi a bɛ faransi kɔnɔ o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ yala mɔgɔ min dɔ bɛ se ka na i jɔ k'a fɔ an ye bi ko faransi ye dawula hadara ye dawula min bɛ n'a y'a sɔrɔ ko demokarasi jamana don ko a bɛ hakɛw sabati a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ n'o fɔra an ye o bɛ fɔ mɔgɔ de ye maa min tɛ faransi dɔn kunun nka maa min bɛ faransi dɔn kunun o b'a dɔn k'a fɔ tɔɲɔlikɛlaw don binkannikɛlaw don o de kosɔn an ko bi su na ni ala sɔnna an bɛna malidenw ani maa minnu bɛ n'a y'a sɔrɔ u b'a fɛ ka u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ka bɔ faransi ka jɔnya kɔnɔna na k'a yir'u la k'a fɔ faransi ma deli ka kɛ anw ɲin ye depuis ala ye faransi da wa diɲɛ bɛ wuli faransi tɛ kɛ an ɲin ye nka ni ni faransi bɛ jɛ i kɔlɔsi dɛ i joli a b'a min a b'i zɛmɛ kari a b'i kolo kari k'i zɛmɛ don k'i sogo ka i hali i sogo parce que maa minnu ye faransi yɛrɛ kɛlɛ anw fɛ farafinna yan fɔlɔ a dɔw fagara i n'a fɔ Patirisi Lumumba ninnu u ma dan u fagali ma dɛ k'u sogo yɛrɛ jeni k'a tunu ka bɔ diɲɛ kɔnɔ pewu k'a sabu kɛ Faransi ye i k'a dɔn k'a fɔ tɔɲɔnnikɛlaw ni binkannikɛlaw de o de y'a to ni jamana wulila bi k'a fɔ ko a bɛ fɔ Faransi ka an bonya jamanaden ɲuman bɛɛ lajɛlen kan ka fara jamana fanga kan ka o ko in sabati alimami i ka yeta ye jumɛn ye nin ko in bɛɛ kan alhamdulilayi rabbil alamin an b'a fo

n'u ka sigiyɔrɔ cogoya ye an'u ka waati an'u ka waati cogoya ye alhamdulilayi rabbil alamin an b'an baara ɲɔgɔn fo an bɛ studio mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ ɲɛmɔgɔ la ka na fo kameraman la ka na technicien na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ani tɛ asura fana na o tɛ asura an bɛ tɛ asura mɔgɔw fo kosɛbɛ d'accord alhamdulilayi rabbil alamin o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ ala tanu ala min sɔnna ka mali kura hakilila min tun bɛ maliyɛnw na n'a tun b'an na sugo la ala min sɔnna ka a ɲɛnamayali sira ta ka ko da kɛnɛ kan kosɛbɛ an bɛ o ala tanu kosɛbɛ ala sɔnna mali kura ko tun bɛ maliyɛnw na sugo la mais an bɛ don min na i ko bi a waleyali sira tara Wa an bɛ dugawu kɛ ala ka waleyali sira ala k'a ɲɛ an bolo mali kura ala k'a sabati ɛɛ maliden ɲuman fɛn fɛn hakilila ye mali kura in ka balo ka sigi sen kan maliyɛn ka se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya dafalen sɔrɔ ka bɔ jɔnya la parce que an kun ko ko an ye indépendant ye an nan'a ye jaa jaa an tɛ indépendant ye anw kun hakili la k'a fɔ an ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo kosɛbɛ jaa an ka yɛrɛma hɔrɔnya t'an bolo kosɛbɛ parce que mun na an ka yɛrɛma hɔrɔnya tun b'an bolo dala kuma de tun don mais u kɛwale la an ka yɛrɛma hɔrɔnya kun t'an bolo a ma sɔrɔ kosɛbɛ mais bi bi in na an bɛ don min na i ko bi mali bɛ sira min kan kosɛbɛ mali bɛ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini malidenw b'i ka bonya kosɛbɛ kosɛbɛ mais an bɛ min ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ alhamdulilayi rabbil alamin biɲɛ kura bɔ tɛ taa wa bɔ kɔ taa woyo kɔ dɛ tɛ taa o kɔ hali ni den bɛna ɲin bɔ ɲin kura bɔ aa a waati a b'a waati a b'a waati bana kɛ kɔnɔboli misɛnninw kosɛbɛ ni a farigan misɛnninw a b'o kɛ mɛ kolo in de ɲin min bɛ bɔ dɛ olu bɛna kolo kari ka kolo susu kosɛbɛ bon an bɛ ala deli gɛlɛya mun ni gɛlɛya nin min bɛ yen sisan nin waati in na kosɛbɛ ala ka hakili ɲuman di jamanadenw ma ɛɛ an ka se ka nin gɛlɛya in kun pour que nɔgɔyaba min b'a kɔfɛ an ka se k'o sɔrɔ mɛ imam a bɛ komi gɛlɛya in fana a tɛ anw dama kan bari n'i ye sɛnɛgali ta k'a lajɛ gɛlɛya min b'an fɛ o fa n'o ba b'u fɛ bi n'i ye kɔdiwari ta k'a lajɛ a b'o cogoya la o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ jamanadenw kan ka sabali parce que n'an ko fo an ka jamana in jɔ fo anw fana ka sabali an ka muɲu gɛlɛya dɔ min bi ka na bi an k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya in de kɔfɛ an bɛna lafiya sɔrɔ donc o ka kan maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen k'o sabali fana sɔrɔ an k'a dɔn gɛlɛya tɛ anw dama fɛ yan bi dɛ a bɛ fan bɛɛ lajɛlen de fɛ ni n'a y'a i b'a fɔ diɲɛ bɛɛ yɛrɛ fana gɛlɛyalen don donc o sabali an'o muɲu o ye an ka wajibi de ye yanni a waati fana bi tɛmɛ alhamdulilayi rabbil alamin min yɛrɛ ye maliyɛnw bolo don jaabi ye nin ko la kosɛbɛ o ye i filɛ ka i da se jamana minnu ma n'o ye CEDEAO jamana ninnu ye kosɛbɛ i n'a fɔ Senegal i n'a fɔ Côte d'Ivoire alhamdulila i b'a jateminɛ gɛlɛya min bɛ nin jamana ninnu kɔnɔ bi a tɛ hali Mali yɛrɛ kɔnɔ kuma dɔ sisan an bɛ waati min na sisan n'i ye balo ta k'a lajɛ balo ka nɔgɔn Mali la ka tɛmɛ Senegal kan mɛ o fana o ka kan o balo ka nɔgɔn Mali la ka tɛmɛ Côte d'Ivoire kan or que n'i y'a lajɛ embargo bɛ Mali de kan

E o la an bɛ ala fo k'a waleɲumandɔn sirifikɛ i donna kumabon kɔnɔ nin waati in na ni ala sɔnna a ma mikoro labɛn i k'i labɛn a y'a ye k'a fɔ fɛn min ye nin dɔgɔkun in na kibaruyaw gɛlɛyara kosɛbɛ k'a sabu kɛ faransi union européenne olu taara ɲɔgɔnyeba kɛ ɲɔgɔnye min kɔnɔna na u ye G trois mɔgɔw de wele parce que G cinq Sahel a kɛra G trois ye parce que ni cinq n'i ye deux bɔ a la tɔ ti to trois ye sa wa G trois Sahel a tɔ ye cadi jamana ani mauritani jamana ani jamana yɛrɛ jumɛn ani eh, niger olu saba de tora mɛ mali ni a tɔgɔ ye di burkina ko u y'u suspend ka bɔ a la mɛ ko yɛrɛ kabakoma yɔrɔ kɛra jumɛn ye mali min nin ko b'a yɛrɛ kun kan ka taa décision ta ka fɛn fɔ ka déclaration kɛ k'a fɔ k'u bɛna bɔ mali la quatre à six mois u y'o u y'o communiqué kɛ mais an bi gouvernement fo o yɔrɔ bɛɛ gouvernement fana o dugusajɛ o ye communiqué kɛ ko ni fara ni saya de bi faransi ma ko toli de bi mali ma ko hali su na n'u sera yan ko an tigɛra faransi la wa an bi bɔ samedi min darɔ ka tuguni yɛrɛwolo debout sur les remparts ka taa ani jamanadenw ka taa bugurijɛ funfun faransɛ nɔ na k'u ka bɔ yala sirifikɛ e b'o ko ye cogo di

o komi nin ko in a ko dɔnnen don kaban wa kosɛbɛ bɔn mun ye sanction yɔrɔ ye alhamdulilayi bi an bɛ yɔrɔ min na ko sisan ni mali tɛ ka sanction kabini sanction dara mali kan ɛseke an t'a kalo fila yɛrɛ de la sisan an bɛ fila wa hali n'an ma kalo fila ma dafa an bɛ t'a di sɔɔni alhamdulilayi ko maa bɛɛ dayirimɛ bɛ ala de bolo kosɛbɛ maa si tɛ se ka maa si dayirimɛ minɛ ni ala ma sɔn toujours mali la an b'ala fo an b'ala de barika da parce que hali sisan an bɛ nin na an bɛ ka balo wa i ka kuma latigɛ tɛ politisiyɛn dɔw y'a jira k'a fɔ ko ni CEDEAO ye anbargo sigi an kan dɔgɔkun fila ko fanga bɛ bin ko mali tɛ se ka supporter u y'u kale ala la ko bilahi CEDEAO ka dɔgɔkun fila sanction ko n'o anbargo kɛra mali kan mali tɛ se ka k'o ye mali ko bannen ye hali ni bɛ kalo fila la hali bi mɔgɔw bɛ ka balo alihamdulilayi yala o ko o ko don an bɛ na ni kurana aya dɔ ye yan kɛ parce que ala yɛrɛ ko kurana kɔnɔ ko wa maa min daabatin fil ardi ila alalahi rizquha donc vraiment an kɔni an jigi sɛmɛnen don ala la wa an jigi ka ɲi fana an dalen b'a la embargo in mali bɛ s'a kɔrɔ hali ni min tɛ anbargo ye n'a nana mali bɛ s'a kɔrɔ an dalen b'o la bɔn mɛ o tɛ taa ni maliyɛnw yɛrɛ ma tigɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn minɛ an ka gɛlɛyaw bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ sadiri sisan yɔrɔ min na ala yɛrɛ de ye nin dabɔ a kama walasa mali ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ parce que n'a bugunna minnu b'a la bi ko an tɛ sɔn u bɛ k'a fɔ mɛ a ma s'u kɔnɔ parce que u yɛrɛ ɲɛ b'a la jamana in bɛ lahala mun na vraiment a ka kan maliyɛn bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na bi an ka don da kelen hali n'a man d'an ye kuwa an ka bɔ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔna na n dalen b'a la fana n'an bɔra a bɛ kɛ hɛrɛ a bɛ kɛ hɛrɛba ye hɛrɛ belebeleba hɛrɛba donc faransi ka ninnu bagabaga ninnu ni communauté internationale ka nin ko ninnu a da ka di a da man di anw na o ye kelen ye mɛ a da man di olu fana na sirifukɛ kuma dɔ a bɛ fɔ ko an ni diɲɛ bɛ kɛlɛ la mɛ faransi tɛ diɲɛ ye o fo mɔgɔw k'o yɔrɔ de faamu bakɛ na hali o don ne ni filozofu dɔ tun bɛ ka kuma a bɛ cours di université de la ale ko Faransi sadiri i ye ɲininkali min kuma min fɔ sisan segin a kan n ye min fɔ n ko sisan an bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ faransi an n'u bɛ jɛ min na an bɛ ka jɛ kɛ kɛ cogo min na olu dama de taara desisɔn ta n'u yɛrɛ ye u ma se ka an bonya baara kɔnɔna na bɔn a kɛ filozofu ka parce que kuma ye an- a- u ko ko an de y'u wele mɔgɔ y'i wele a k'i ka taa bɔn donc ne fɛ i ka a ye min fɔ n ye a ko ɛɛ jamana mana kɛ cogo o cogo ni i sɔnna i yɛrɛ ye i bɛ bɔ jɔnya juru kɔnɔna na ni sɔnna i yɛrɛ ye i sɔnna i yɛrɛ ye c'est à dire que fugari de bɛ kɛ jɔn ye quoi voilà fugari c'est à dire n mago bɛ mun na cɛ yɛrɛ ka kuma na comme baro ye janyana kojugu mais n mago bɛ a ka mot min na mot mun na quoi kuma kuma de don mun vraiment c'est important kosɛbɛ donc taari ɲɛfɛ ni hakili jigira la n bɛna a kuma ɲɛfɔ bila d'accord problème t'a la an b'a dɔn k'a fɔ faransi filɛ nin ye terroriste minnu bɛ jamana kɔnɔna na faransi de b'u balo ni terroriste bɛ balo ni batterie min ye k'u charger faransi de tun bɛ k'u charger parce que depuis mali fanga ye kunnafoni tigɛ ka bɔ faransi bolo ka an ka responsabilité ta an y'a ye k'a fɔ terrain kan maliyɛnw bɛ ka ɲɛ sɔrɔ dɔgɔkun in na an y'a ye k'a fɔ tɛsiti n'o ye terroristew yɛrɛ dagayɔrɔba ye alihamudulila mali armée taara ka taa yen minɛ a b'u bolo hali n'a sɔrɔ gɛlɛya dɔw b'a la parce que an bɛɛ lajɛlen b'a kalama o zone in a maîtriser ka gɛlɛn parce que frontière minnu don u ka jan kosɛbɛ mɔgɔ t'a kɔnɔna na a terrain ka bon donc eh, terroriste ninnu fana dagayɔrɔ kɔrɔw don ani ka taa se yɔrɔ caman na mais sisan imam ne b'a fɛ ka ɲininkali min kɛ mɔgɔ caman bi k'a fɔ ko e ni faransi bɔra ko kɔlɔlɔ b'a kɔfɛ ɛ mɔgɔ min b'i fɛ o i bi ka faga i ka dugukolo bɛ ka pɛridi fɛn bɛɛ bɛ ka k'i la n'o bɔra kɔlɔlɔ jumɛn bɛ se ka ye o kɔfɛ alhamdulilayi rabbil alamin bakayina o kɔni o jaabi bɛ kɛnɛ kan sani faransi ka na kɔlɔlɔ jumɛn tun bɛ yen kɔlɔlɔ tun tɛ yen an bɛ ala tanu sani faransi ka na an bɛ se k'a fɔ mali tun bɛ degun misɛnnin minnu kɔnɔ faransi de nana ka na degun ninnu aggraver k'a bonya ka doni d'an kun kosɛbɛ ka doni d'an kun faransi nana mali kɔnɔ n'a ma kɛ tɔɔrɔ ye a ma kɛ hɛrɛ foyi ye mali ma parce que n'a fɔra k'a fɔ ko n'a fɔra k'a fɔ ko n'olu taara ko o kɔlɔlɔ bɛ mali kan ne ɲɛ t'o kɔlɔlɔ la o an bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ ka ban mɔgɔ min ma na ni mɔgɔ min ma na ni hɛrɛ y'i fɛ yen n'o taara mun de bɛ n'i fɛ yen hɛrɛ de bɛ na o kosɛbɛ faransi nana ni tɔɔrɔ dɔrɔn de ye yan depuis faransi nana jamana in kɛra jamana sugu dɔ ye

wa diinɛ ko kɛlɛ yɛrɛ ti kɛ an fɛ yan yɛrɛ. kosɛbɛ ɛ mali la yan nɔ ne m'o de f'i ye wa Kosɛbɛ. ko mali la yan nɔ ko kerecɛn de bɛ taa mawuludikɛyɔrɔ la Kosɛbɛ. ɔ ni bɛn tɛ o bɛ se ka kɛ wa A ka gɛlɛn. ni mali tɛ i t'a ye diɲɛ yɔrɔ si Kosɛbɛ. voilà Mhm. diinɛ ko mankan tɛ mali la siya ko mankan tɛ yan taabolo ko mankan tɛ yan foyi foyi tɛ yan Kosɛbɛ. faransi de nana ka a tɔgɔ ko di k'a yɛrɛ kɛ n t'a dɔn k'a yɛrɛ kɛ fila ye k'a yɛrɛ kɛ fila ye ka dɔgɔnɔ faga ka dɔgɔnɔ faga k'a yɛrɛ kɛ dɔgɔnɔ ye ka fila faga k'a yɛrɛ kɛ burudamɛ ka kɔrɔbɔrɔ faga kosɛbɛ kosɛbɛ donc faransi nana n'o jeu min y'an fɛ an y'o de ye donc an y'a yir'u la tiɲɛ yɛrɛ la ale n'a ka ɲi tan bon faransi ka nin taaliko kuma min bɛ sen na tiɲɛ don mali ko ko faransi ka taa mali y'a fɔ sisan kosɛbɛ kosɛbɛ mais faransi yɛrɛ de ko k'u bɛ taa faransi ko k'u bɛ taa barikani bɛ taa a taako takuba bɛ taa ka bɔ mali la k'u bɛ taa ka bɔ mali la donc mali y'a yira u la k'a fɔ n'aw sira yan an tigɛra aw la aw ko yanni six mois mali ko n'aw sira yan aw kana si a ye taa a ye ka bugurijɛ yɛrɛ kosɛbɛ anw mako foyi t'aw la